A Mhuireann, tá an eagraíocht COGG ar cheann de na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta is tábhachtaí in Éirinn. Deirfinn go bhfuil a fhios ag formhór ár lucht éisteachta cé sibh, ach ar an seans go nach bhfuil a fhios ag roinnt éisteoirí cé sibh, an mhiste leat achoimre a thabhairt dom arís faoi cé sibh, le do thoil? Bhuel, is áisíneacht de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna

Sea, tá, is cinnte go ndéanann sibh an-obair, leanaigí ar aghaidh cinnte. An chúis go bhfuilimid ag caint inniu ná go bhfuil athruithe móra ar na bacáin maidir le hoideachas trí mheán na Gaeilge. An mhiste leat cur síos a thabhairt dúinn faoi na hathruithe seo agus cathain a bheidh na hathruithe ag teacht i bhfeidhm le do thoil? Bhuel, nuair a bhí mé féin ar scoil, rinne mé Meánteist agus ansin, thart ar fiche bliain ó shin is dócha anois, tugadh isteach an Teastas sóisearach, agus sin an scrúdú, is dócha, a rinne mic léinn tar éis trí bliana san iar-bhunscoil. Tá sé sin á athrú anois ó bhonn, agus ón mbliain seo caite, 2016, thosaigh athruithe ag teacht i bhfeidhm agus tugadh mar chéad chéim cúrsa nua Béarla isteach agus b'in arú anuraidh, agus ansin anuraidh tugadh isteach Eolaíocht agus Gnó agus ansin i mbliana tá Gaeilge agus ábhair eile ag teacht isteach. Agus is athrú ó bhonn atá anseo mar is cur chuige iomlán nua a bheidh i gceist agus beidh a lán den mheasúnú ag tarlú sa scoil agus beidh i bhfad níos lú béime i ngach ábhar ar an scrúdú mar a bhí ann roimhe seo. Maidir leis an nGaeilge, tá athrú iomlán eile ag teacht i bhfeidhm, tá. cúrsa nó syllabus nó mar atá siad ag tabhairt air anois, sonraíocht. Tá sonraíocht nua ag teacht isteach don Ghaeilge agus tá sonraíocht faoi leith le bheith ann do na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus sonraíocht eile do na hiar-bhunscoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla agus is céim ana-mhór í sin, níor tharla a leithéid riamh cheana i stair an Stáit seo agus an cúlra atá leis is dócha ná go nglactar leis nach bhfuil cúrsa amháin oiriúnach do gach duine ó chainteoirí dúchais go foghlaimeoirí laga agus gur ceart idirdhealú a dhéanamh eatarthu agus sin atá i gceist leis an gcur chuige nua seo.
Is dea-scéalta iad na hathruithe seo chun caint faoin ábhar Gaeilge nua don Teastas Sóisearach níos mó An féidir leat a rá an bhfuil leabhar nó leabhair Ghaeilge cumtha don t-ábhar Gaeilge seo agus an féidir leat a rá cé chomh dúshlánach is a bhfuil an t-ábhar Gaeilge nua i gcomparáid leis an ábhar Gaeilge i scoileanna Béarla?
Bhuel, tá freagracht ar leith ar COGG maidir leis na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus caithfidh mé a rá go bhfuil an-aiféal orm ach nach bhfuil aon leabhar nua réitithe mar nach raibh an tsonraíocht réidh go dtí an Aoine seo caite an, agus na scoileanna ar oscailt nó ar tí oscailt, a foilsíodh na liostaí litríochta a ghabhann leis an tsonraíocht nua. Mar sin, ní raibh ar ár gcumas aon rud cinnte a dhéanamh. Tá téacsleabhair foilsithe ag na foilsitheoir leabhar dos na scoileanna Béarla ach bheinn ana-imníoch fúthu sin os rud é gur foilsíodh cuid acu sula raibh an tsonraíocht faofa ná cinntithe agus tá an cuma ar chuid de na leabhair sin gur leabhair ar an seandéanamh traidisiúnta atá iontu agus go dtosaíonn na leabhair amach arís le 'Muireann is ainm dom agus tá mé dhá bhliain déag d'aois' agus mar sin de cé go mbeadh ocht mbliana caite acu ar scoil ag foghlaim na Gaeilge. Maidir le do cheist faoi dhúshlán an chúrsa nua, beidh dúshlán ag baint leis ag gach leibhéal mar tá litríocht anois le déanamh ag gach. dalta. Agus ní raibh sé sin ann le blianta fada anuas, ó cuireadh deireadh leis an Meánteist, mar is eol dúinn é. Agus beidh sé leagtha síos go bhfuil ar na daltaí méid áirithe dánta, amhráin, gearrscéalta, úrscéalta, drámaíocht agus gearrscannáin a dhéanamh. Is cuma cén scoil ina bhfuil siad, is cuma cén cumas atá acu, agus tá ábhar níos dúshlánaí, mar a bheifeá súil leis, le déanamh ag na daltaí ins na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge, agus beidh an cúrsa, tríd is tríd, beidh béim níos mó ar an teanga, is dócha, agus ar chumas na ndaltaí a fhorbairt.
Nuair atá leabhair nua á gcumadh, an mbeidh sibh ag déanamh? Bhuel, tá súil againne. Támuid, faoi láthair, ag ullmhú pacáistí. So, séard atá i gceist ansin, dáiríre, ná boscaí lán le hábhar atá muid, i gceann coicíse, beidh muid á seoladh amach go dtí na hiar-bhunscoileanna Gaeltachta is lán-Ghaeilge. Séard atá iontu ná ábhar samplach nó ábhar teagaisc gur féidir le scoileanna a úsáid atá dírithe ar an tsonraíocht nua. Chomh maith leis sin, tá ábhar tógtha againn ó na liostaí litríochta samplacha agus cóipeanna díobh á gcur ar fáil do na scoileanna agus an rogha acu. Níl ins na liostaí seo ach liostaí. samplacha roghnacha. Mar sin, ní gá do na múinteoirí nó na daltaí an t-ábhar atá ar na liostaí a roghnú ach caithfidh siad rudaí cosúil leo a roghnú. Mar sin, tá rogha déanta againne don chéad bhliain ó na liostaí sin agus tá muid ag cur i gcló ábhar litríochta chomh maith le, mar a deir mé, ábhar foghlama chomh maith le sampla d'úrscéal, sampla de dhrámaí, póstaeirí agus ábhar eile. agus tá súil againn go mbeidh sé sin ina thaca do na múinteoirí de bharr nach mbeidh téacsleabhair ar fáil ná i rith na bliana beidh muid ag súil dul i dtreo tús a chur le forbairt téacsleabhar ach níl faoi láthair ar fáil ach ábhar na chéad bhliana. Níl sé socraithe fós go cinnte cad a bheidh ar siúl ag an dara ná an tríú bliain agus dá bharr sin Tá súil againn nach mbeidh rómhoill ar an obair sin ionas go mbeidh ar ár gcumas téacsleabhair a chur ar fáil agus ábhar eile, ní leor téacsleabhair, ábhar físe, ábhar fuaime, ag úsáid ábhair, mar shampla, mar atá ar siúl agaibh féin ar Raidió na Life nó Raidió Fáilte nó podchraoltaí agus a leithéid sin chomh maith le a lán ábhar eile. Yeah, bhíos chun ceist a chur ort faoi sin, like an bhliain seo chugainn beidh roinnt daoine ag déanamh an ardleibhéal agus daoine eile ag déanamh gnáthleibhéal agus bunleibhéal fiú so beidh níos mó, cad é an scéal faoi sin? Tá deireadh leis an mbonnleibhéal, mar sin ní bheidh aon bhonnleibhéal ann. Maidir leis an ábhar a bheidh ar siúl ins na seomraí ranga, ní bheidh aon idirdhealú ann idir ardleibhéal agus gnáthleibhéal. agus do luaigh tú dúshlán cheana agus beidh sé sin an-dúshlánach i ngach cineál scoile mar tá cumais éagsúla ag daltaí éagsúla is cuma cén cúlra teanga atá acu. Ins an scrúdú a chuirfidh Coimisiún Scrúduithe Stáit ar fáil ag deireadh na tríú bliana beidh idirdhealú ansin, beidh páipéar ardleibhéil agus gnáthleibhéil ann do scoileanna Gaeltachta is lán-Ghaeilge agus cinn éagsúla ardleibhéil agus gnáthleibhéil do na scoileanna a mhúineann trí mheán an Bhéarla. Ach tá deireadh leis an mbonnleibhéal ach ag an am céanna de bharr an dá chúrsa, ar bhealach áirithe b'fhéidir go bhfuil, tá ceithre leibhéal ann anois.
Beidh na scoláirí a bheidh sa chéad bhliain sa mheánscoil an tseachtain seo ag déanamh staidéir don Ardteist sa bhliain fiche fiche. An mbeidh ábhar Gaeilge nua réidh dóibh don Ardteist sa bhliain sin, an shíleann tú? Arís, dúshlán eile. Sin í an áit a shílimse a bheidh conspóid, mar níl sé seo pléite, cé go nglactar leis gur maith an rud é, gur cheart go mbeadh ábhar níos dúshlánaí á dhéanamh, go háirithe cainteoirí dúchasacha nó cainteoirí ón nGaeltacht, chomh maith leis na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé ráite ag an Roinn Oideachais agus tá sé luaite sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta go nach mbeidh pointí breise á dtairiscint dóibh siúd a dhéanann an cúrsa níos dúshlánaí seo ná faoi láthair mar a bhaineann leis an Mata san Ardteist. Aon scoláire a bhaineann marc pas amach sa Mhata Ardleibhéal san Ardteist, bronntar cúig phointe is fiche. breise orthu, agus tá an-tionchar tar éis bheith aige sin ar líon na n-iarrathóirí atá ag gabháil don mhata ardleibhéil le blianta beaga anuas. Tá ardú substaintiúil tagtha air. Creidim féin go mbeidh gá an rud éigin, buntáiste éigin, a thairiscint do na daltaí a ghabhann don chúrsa a bheas níos dúshlánaí, mar ní maith é, b'fhéidir, ach is ar phointí, pointí CAO a bhíonn a lán daoine dírithe, agus má. fheictear gur féidir cúrsa atá réasúnta simplí a dhéanamh agus 100 pointe CAO a dhéanamh, nó cúrsa níos dúshlánaí a dhéanamh agus b'fhéidir gan 100 pointe CAO a bhaint amach. Níl daoine óga ná a dtuismitheoirí chun a bheith sásta leis sin agus is cuma, déarfainn, cén scoil ina mbeadh dalta go, i ndeireadh an lae, ar lá an scrúdaithe, go dtógfaidís páipéar, an páipéar. atá dírithe ar na scoileanna Béarla, mar ní bheidh aon iallach ar na scoileanna. Beidh iallach ar na scoileanna Gaeltachta an cúrsa níos dúshlánaí den Teastas Sóisearach a bheith ar fáil, ach ní bheidh aon iallach ar aon dalta é a dhéanamh. Now, ní dóigh liom go dtiocfaidh sé sin chun cinn ag an Teastas Sóisearach, ach cinnte, ag leibhéal na hArdteiste, mura mbíonn buntáiste cinnte ann do gach dalta a ghlacann an páipéar sin agus a bhaineann pas amach, bheinnse amhrasach conas mar a ghlacfar leis.
An miste leat roinnt eolas, ní gá duitse caint i bhfad muna mian leat, roinnt eolas a thabhairt dúinn faoi na hathruithe is mó atá i ndán do scoileanna sa Ghaeltacht as seo amach? amháin.
Bhuel, do sheol an Roinn Oideachais agus Scileanna an Polasaí don Oideachas Gaeltachta mí na Samhna seo caite agus is polasaí radacach é agus cuireadh ana-fháilte roimhe agus gach duine ana-shásta agus tá ana-mholadh ag dul don Roinn Oideachais agus Scileanna mar níl aon cheist ann ach go bhfuil tacaíocht ón mbarr go dtí an bun sa Roinn Oideachais leis an bpolasaí seo agus tá Aonad Gaeltachta bunaithe sa Roinn Oideachais, tá em. grúpa cigirí a bheidh ag plé leis seo agus mar sin de. An difríocht is dócha a dhéanfaidh sé do scoileanna ná, tugadh cuireadh do na scoileanna Gaeltachta léiriú spéise a dhéanamh le spéis a léiriú sa pholasaí seo ina gcuirfear chun cinn an an prionsabal go mbeadh an, eh, oideachas ar an gcaighdeán is airde trí mheán na Gaeilge. ar fáil ins na scoileanna Gaeltachta agus tá ana-bhéim á cur air trí mheán na Gaeilge. Iarrfar ar na bunscoileanna a ghlacann páirt sa scéim tumoideachas iomlán a chur ar fáil ar feadh dhá bhliain, sé sin nach múinfear Béarla ar bith, chor ar bith, am ar bith le linn ranganna na naíonáin shóisearacha agus na naíonáin shinsearacha agus go dtosófar ar theagasc an Bhéarla ó rang a haon ar aghaidh. agus ansin ina dhiaidh sin nach dteagascfar aon rud trí mheán an Bhéarla seachas Béarla, mar a chéile ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta, gur trí mheán na Gaeilge ar fad a bheadh an teagasc agus go n-úsáidfear áiseanna teagaisc, téacsleabhair is mar sin de, atá ar fáil trí Ghaeilge, go gcuirfear na. himeachtaí seach-churaclaim ar fáil trí Ghaeilge, go mbeidh polasaithe ann maidir le comhfhreagras le tuismitheoirí, le cuairteoirí ag teacht chun na scoile agus mar sin de. Ach tá an bhéim ar fad le ar an ethos lán-Ghaeilge a chur ar fáil sa scoil agus dá réir sin a chinntiú go mbeidh oideachas ar an gcaighdeán is airde ar fáil trí mheán na Gaeilge agus nach mbeadh aon dalta faoi mhíbhuntáiste de bharr na n-athruithe seo. An bhfuil aon dúshlán mhór agaibh leis an Polasaí Oideachais Gaeltachta? Bhuel, beidh dúshláin ag roinnt scoileanna mar tá cleachtais éagsúla i scoileanna. Tá, cad í an Ghaeltacht? Is réigiún í. Ach leagadh síos teorannacha na Gaeltachta i 1956. now is saol éagsúil a bhí ann i 1956, tá an-chuid athruithe tarlaithe le trí scór bliain anuas. Mar sin, ceantar ina raibh Gaeilge seasca bliain ó shin, b'fhéidir nach bhfuil focal Gaeilge sa phobal anois ann, ach b'fhéidir go bhfuil na scoileanna sin ag iarraidh iad féin a thabhairt ar ais i dtreo an teagaisc trí Ghaeilge. rud nach dtarlóidh thar oíche, tógfaidh sé blianta ar scoileanna áirithe é seo a chur i bhfeidhm. Ag an am céanna, tá scoileanna ins na réigiúin láidre Gaeltachta agus ní bheidh aon fhadhb acu leis an tumoideachas nó tada mar sin an cleachtas atá sa scoil, tá teagasc trí mheán na Gaeilge ann. Ag leibhéal na hiarbhunscoile, beidh dúshláin ann maidir le múinteoirí a earcú mar tá sé an-deacair ar scoileanna múinteoirí le ardchumas sa Ghaeilge chomh maith le bheith cáilithe ins na hábhair éagsúla, mar shampla, tíreolaíocht nó fisic, trí mheán na Gaeilge, múinteoirí a fháil a bheidh in ann teagasc mar is ceart, ar ardchaighdeán, trí mheán na Gaeilge. Mar sin, tá dúshlán ann eile chomh maith atá tagthaí chun cinn. Tá roinnt tuismitheoirí imníoch faoi go gceaptar go mb'fhéidir go mbeadh drochthionchar ag oideachas lán-Ghaeilge ar chaighdeán an Bhéarla, now léiríonn an taighde idirnáisiúnta agus cleachtas na nGaelscoileanna agus a lán eile nach fíor é sin, ach ag an am céanna caithfear é sin a mhíniú do thuismitheoirí agus iad a chur ar a suaimhneas ionas nach mbeidh imní orthu agus go mbeidh siad sásta go mbeidh a gcuid páistí agus na daoine óga i suíomhanna lán-Ghaeilge.
Cad é an freagra ó thaobh easpa múinteoirí dara leibhéal ag múineadh Gaeilge, ag múineadh trí mheán na Gaeilge, mar tá 'fhios agam gur is fadhb é i Gaelcholáistí freisin? Bhuel, tá céim amháin tógtha cheana féin ag an Roinn Oideachais. Tá cúrsa amháin ann do mhúinteoirí iarbhunscoile an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas agus tá an t-aon chúrsa trí mheán na Gaeilge ar fáil i nGaillimh le cúpla bliain anuas. Anois tá áiteanna breise ceadaithe i mbliana ar an gcúrsa sin, now fógraíodh na háiteanna breise sin rómhall dáiríre i mbliana, ach le cúnamh Dé rachaidh níos mó céimithe siar go Coláiste na hOllscoile, Gaillimh leis an MGO trí mheán na Gaeilge a dhéanamh agus is cúrsa dhá bhliain í sin anois agus tríd an gcúrsa sin cuirtear an-bhéim ar chumas Gaeilge chomh maith le cumas teagaisc agus bíonn céim ag na daoine seo ina gcuid ábhar cheana féin ach ar ndóigh níl aon níl aon soláthar in Éirinn le céim a bhaint amach trí mheán na Gaeilge sa mhatamaitic nó sa tíreolaíocht nó mar sin de, bhí, uair amháin, níl a thuilleadh. So, tá sé sin ann. Tá B-Ed le haghaidh bunmhúinteoirí, tá cúrsa trí mheán na Gaeilge le bunú, b'fhéidir i 2018 ach cinnte faoi 2019, so cabhróidh sé sin ag an mbunleibhéal, rud a chabhrós le cumas na mac léinn. ó thaobh na Gaeilge de, nuair a théann siad ón gcéad leibhéal go dtí an dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal is ar ais go dtí an mhúinteoireacht. Sílim féin go mb'fhéidir gur gá cúrsa eile a chur ar fáil do mhúinteoirí iarbhunscoile in oirthear na tíre mar tá sé an-daor anois an MGO a dhéanamh agus má tá lóistín i gceist déanann sé fíordhaor é agus tá titim tubaisteach tagtha i mbliana agus ní bhaineann sé seo leis an nGaeilge ach i ngach ábhar, le líon na n-iarrathóirí le dul leis an múinteoireacht iarbhunscoile agus baineann cuid de sin leis an gcostas. Tá cúrsa nua díreach fógartha ag Ollscoil na hÉireann Corcaigh, cúrsa Gaeilge 20 seachtain, ins na hoícheanta, do mhúinteoirí iarbhunscoile chomh maith, lena gcumas sa Ghaeilge a fheabhsú, so cabhróidh sé sin má thagann grúpa eile. tríd an gcúrsa Gaeilge sin agus iad cáilithe ina múinteoirí. Ach tá an ceart agat, is é an dúshlán is mó, i mo thuairimse, do thodhchaí an oideachais iar-bhunscoile trí mheán na Gaeilge ná easpa múinteoirí le cumas maith sa Ghaeilge.
Ok, Muireann, cad é an teachtaireacht is mó ba mhian leat a chur amach dár éisteoirí i mBaile Átha Cliath faoi na hathruithe atá ag tarlú níos déanaí an tseachtain seo maidir le oideachas trí mheán na Gaeilge?

plé le litríocht nua-aoise chomh maith le níl aon rud ar ndóigh cearr leis an seanlitríocht ach gluaiseacht ó na téacsanna atá seanchaite agus ní le drochmheas ar aon cheann a deirim é ach tá gearrscéalta áirithe agus úrscéalta áirithe atá á léamh le blianta bliain i ndiaidh bliana ins na scoileanna ach tá an deis leis na liostaí nua seo radharc nua a thabhairt ar an litríocht, an bhéim a chur ar theagasc, gabh mo leithscéal, ar labhairt na Gaeilge, ar chur i láthair trí mheán na Gaeilge agus mar sin de. Mar sin tá deis iontach ann, is dóigh liom, brí agus fuinneamh a chur faoi fhoghlaim agus faoi theagasc na Gaeilge.
OK, Muireann, bhí sé deas caint leat an chéad uair, go raibh míle maith agat.
Tá fáilte romhat.